mwadzuka bwanji amalawi nonse konse kumene muli chigawo chino chakumamawa this is comrade mtanyiwa on limpopo fm

ndi anthu ambiri akhala akufunsa kunena kuti kodi comrade mtanyiwa mwamva speech ya president amalawi chikhala chodziwa chikhala chodziwa amalawi chikhala chodziwa kuti mawu amene akuchoka mkamwa mwa lazarus chakwera ndi zimene ayankhula zija i could have not waste my time ndikumamvesa kumamvetsera zinthu zopanda phindu palibe chimene mmalawi wina aliyense apindule ife timayembekezera kuti choyambirira chimene atiuza a lazarus chakwera ndikuimisa udindo wa mkulu wa polisi kuimisa udindo wa mkulu wa army kuimisa udindo a ken zikhale ng'oma nde nkumatiuza zonena kuti chifukwa cha maconcerns amene amalawi mukudandaula ndamva a annabel mtalimanja akuyeneka kuti atule pansi udindo koma zonse Zimene zimakambidwa pamene paja m'chiphimba m'maso zinali zonena kuti anakambirana miting'i imene anali nayo ku State House ndi zimene anawauza kuti mukayankhule izi and ayankhula zimene zija chifukwa chonoti mabungwe ambiri angakhale mabungwe akunja ndi okhuzidwa ndi zimene akupanga a Lazarus Chakwera. Ndizomvesa chisoni kunena kuti munthu wamtunthu amene mpaka lero anthu akumutchabe m'busa koma zoyankhula maboza okhaokha. Mu speech imene ayankhula a president palibe cha nzeru ndi chimene chayankhulidwa ndipo anangoona kutaya nthawi yawo. Nthawi imene ija ndi bwezi mwina atatenga baibulo nkumawerenga.

chiti? Chifukwa inu milomo yanu imadziwa boza ndipo anthu amene amapanga za, za, z- ananyamula zikwanje anthu aja ndi anu omwe aku mcp amene mmatuma anthu aja ndi omwe aja anyamata akuchikangawa aja mufuna mutipusitse ife zimene mwakamba zulo zimene zija nchimozimozi mukanangokhala ku cabinet minister kwanuko ndikungokambirana zimenezo olo kungoziyankhula mnyumba mwanu olo amalawi osawauza chifukwa palibe chimene mmalawi wapindula panopa mmalawi akuvutika kwambiri dziko lili ndi njala mafuta akusowa mdziko mmomoti mubwerese masolushoni munabwereza mbwerera a president ndikufuna ndichenjeze a mp atimuzuze a mp atimuzuze ndikufuna ndikuchenjezeni mp ameneyi ndi wakuchilimba akuwauza anthu kunena kuti azi pitisa zokavotera ziphaso ku nyumba kwake iye azapasa 5000 ati muzuze ngati mukufuna kuti tiyitane anyamata aku ndirande abwere kumeneko munene mu dziko limene anthu akuzunzika inu ati muzuze ndikumafunanso kumapanganso zachinyengo wakutumani mumuuze kuti ntanyiwa waitulukira kuti mutipwetekesa tikhoza kuwatsegulira agalutu ayambe kuuma kuuwa kuchilimba konso kuli agalu kumeneko kuchilimba konso kuli a dala kadula kumeneko tikhoza kuwauza adala kadula amuchilimba kuti abwere kumeneko atenge zonse zimene mwagula kalezo apolisi ngati mungathe ngatitu mungathe chifukwa mdziko mwathu mulibe polisi polisi ili mdziko mwathu ndi yosaka ntanyiwa yosaka bon kalindo yosaka peter mutharika yosaka mchitho yosaka gangata polisi imene ili mdziko mwathu ndi imeneyoyo anthu akuchita zonyasa koma palibe chimene chikuchitika akagula zimenezi akupita nazo kuti chiyambireni sitinayambe tamvapo zonoti za mavoti anthu akugula amalawi takhala tikukuwuzani kunena kuti anyamata a mcp amaopedwa amaopedwa ndipo sangagwidwe amaopedwa takhala nthawi zonse tikukuwuzani kuti anyamatawa amaopedwa ndipo lazarus chakwera ndi wamantha sangayerekeze muona mmodzi mwa anyamatawa adala kadula

ndinachita mwayi nditapita kumponera nditapita kumponera ndinachita mwayi nditapita kumponera ndinachita mwayi ndinakumana ndi gulu la anthu kuwafunsa kuti kodi boma limeneli mukuli- mukuliona bwanji zinthu zikuyenda kapena sizikuyenda tatiyeni timve kuti azimayi amene tinakumana nawo kumponera akuti chani ife ndife anthu akuno kumponera konkuno kudowa amene tili ndi madandaulo athu amene tikukumana nawo ifeyo ngati ife zika zakuno ku malawi kuno kudowa ndife anthu odandaula pa zifukwa zimene tikukumana nazo ngakhale feteleza kuno kudowa amatiuza zoti tidzagula otchipa mtengo koma panopa si feteleza otchipa mtengo sitikugula zinthu zikutivuta even kukolola sitinakolole njala ili pakati pathu komanso zinthu zadula kwambiri ngakhale shuga ife ana athu anasiya kutani kumwa tiyi chifukwa chodula kwa zinthu zinthu ngakhale ngongole za nifi amatiuza zoti adzatipatsa ngongole za nifi koma ifeyo kwa ife ngati anthu apansi pawo sizinatifike anthu akungolembana okhaokha akutsogolo zinthu zimenezo zoti ifeyo sizinatifike kuteroko ifeyo tikudandaula ka chifukwa cha chimene chichi

kunoku ndi kuno ku Mponela ku Dowa tikufuna tidandaule pa zifukwa zimene ife tikuziona ngati kuno ku Dowa makamaka ngati kunkhani yakudula kwa zinthu ngatinso makafetereza ifeyo kunoku ifeyo kunoku amatiuza zonama kuti tidzalandira fetereza komano feterezayo sitinalandire komanso kukwera kwa zinthu ndi kumene kukutipangitsa even sugar tea tinasiya kalekale kumwa panopa tikungomwa juice zinthu zavuta zinthu zikutivuta osati masewera ndiponso chachiwiri anthu akabwera kuti adzapangitsa msonkhano kuno ku Dowa ku Mponela boma la Dowa amatipanga mwachiopsezo kumatiopseza kumakhala ngati kuti bomalo iwo adalitenga m'manja mwawo ndiponso amakhala ngati kuti pamalo pamene tipangira msonkhanopo ndi pawo ngati kuti iwowo malo onsewo ndi awo amaiwala zoona kuti ni dziko lino la Malawi

Azimayi aku Mponela akudandaula akutitu dzikoli ndi la multi-party system a president a president inu a MCP akuti dzikoli ndi la multi-party system anthu aku Dowatu ndiye ngati anthu aku Dowa akudziwa kuti dziko- dzi- dzikoli tili mu multi-party system

a Malawi apurezidenti anapita ku Dowa atapita ku Dowa kunali kuwowozedwa ndipo anapita ku Salima kunali kuwowozedwa ndipo anapita ku Ntchisi kunali kuwowozedwa osati ngati zimene tiku timaziona dzulo za Peter Mutharika zija munthu kumayenda 7 koloko usiku Chakwera angayende 7 koloko usiku Chakwera angayende 7 o'clock usiku mpaka anagenda miyala nini Gule wamkulu amene akhala akumpasa ndalama atapita ku Dowa chifukwa chosatenga ndalama kupereka kwa gule wamkulu. Gule wamkulu a Malawi anavuta ku Dowa ndipo kuwawowoza anthu a Chakwera angokhala osamva. achakwera angokhala ka tinganene kuti ndi munthu wanji amene tingayerekeze pa dziko lapansi koma nkhani ndiyonena kuti amalawi sitikuwafunanso achakwera whether he like or not achakwera amalawi sakukufunani nsanje tu chitipa akukufunani ndi anthu amene mukhala nawo mu- akukutetezaniwo nkhani yonena kuti shuga musitsa basi tiwapita mtalika mumamva bwanji mumamva bwanji anthu akamanena choncho anthu akamanena kuti zinthu zakwera ndi chakwera mumamva bwanji dziko kuliononga dziko labwinobwino lija dziko kuliononga ndi amalawi apurezidenti atapita kumeneku amangowowozedwa sitikuziwa akayamba makampeni kumayenda kuti kodi kumaloko kuzikhala anthu kapena magalimoto pali kalata yomwe yomwe yalembedwa malawi yalembedwa mwachinsisi ku chipani cha mcp yofuna kuwathamangisa a richard chimwendo banda koma iwo wainakewo sakudziwa kanthu tapanga kafukufuku kunena kuti achimwendo ndi amene akulamulira dziko la malawi komanso akupotoza achakwera komano its too late izi ndi zimene akuyankhula akuluakulu aku chipani cha mcp its too late kukonza mavuto amene alipowa chifukwa chonoti a richard chimwendo amuononga kale president yi dzina la chipani laipa palibe chingachitike china china chilichonse ndipo amalawi ali ndi mkwiyo sakufunanso kumamva za chakwera ndipo azikuluakulu aku mcp avomereza kunena kuti lazarus chakwera sakuwina 2025 nchifukwa chake akuyesesa kumapanga njira zofuna kubera chisankho zonsezi zikuchitika kuti mwina abwerere pa upresident koma nkhani ndionena kuti amalawi ochuluka sakumfuna chakwera

amalawi chigawo chino chakum'mawa pamene ndikuchoka pa pulogalamu ya nkhanga zaona ndikufuna ndingothamanga mmangu mmangu ndithamangire ku road traffic ku blantyre kumeneku malingana ndi malamulo malingana ndi mmene zimayenereka kukhalira osati malamulo omakapanga mkati mwa nyumba yayi akomishona a ngusalu akuzuza apolisi maalawansi amayenera kukhala ofanana koma iwo akungodya okha osawapasa anzawo malingana ndi mtolankhani wathu wali mpopo tinalandira dandaulo ndipo tinathamangira ku blantyre kuti tikamve ndipo angunsalu ndi munthu wosamva chifukwa iwowa anali ku zomba ndipo anachosedwa ku zomba ndi kubwera ku blantyre oti anthu aku zomba amanena kuti zikomo ambuye munatichosera chirombo lero apolisi ku blantyre akudandaula akunena kuti angakhale ndrama zimene amatolera marevenyu panopa zinalowa pansi chifukwa cha khalidwe la ameneyi ngati dziko la malawi likulephera ka kutukuka ndi misonkho yonoti izithandiza amalawi ndi chifukwa cha mkulu ameneyi china china chilichonse akungochiphangira akapasidwa transfer anapasidwa transfer kuti azipita ku mzuzu An- anamiza anzawo kunena kuti iwowo akupanga za maphunziro ali ku sukulu chikhalirenicho osakufuna kupita ku mzuzuko ndi chimene amafuna akakhala pamalo asamagwire ntchito ndi anthu akalekale amafuna azigwira ndi anthu anyuwani cholinga asamaatulukire mafilimu awo nde akomishona angunsalu khalidwe lanu loyipa mulisiye apolisi ku blantyre akukudandaulani ifetu timangotumiziridwa mauthenga kuti kuno zili mwakuti ulusani mwina munthuyi asintha koma zikusonyeza kuti kusintha kusintha palibe ndipo mukumagwirisa ntchito anthu mwankhaza ndipo apolisi mkulu ameneyi mungompasa dzina la sopano cholinga mukamuona muziziwa zonoti akubwera olo anthu pamalopo azidziwanso kunena kuti uyu akubwerapoyo amene yofunika timpase zina

kumangona kuti mcp yabwera zina la mkulu ameneyi latsopano likhale mcp nickname yake anthu onse oyipa mitima maina awo akhala mcp muli bwanji anokondwa nankhoma muli bwanji akondwa linankhoma muli bwanji ali aisa akondwa linankhoma ndi ajoji malemla tinali muchisitu kupanga kafukufuku kuti itane nani dzina la munthu uyu tibwere nayo imeneyi tibwere nayo imeneyi tisungire mkute tisungire mkute this is comrade danyo on limpopo